Thosaigh Gobnait ag damhsa le háthas. Chas sí ar Sheáinín Sionnach. 'A Sheáinín, a chroí, deir sí, 'nach álainn an lá é? 'Ó, is álainn go cinnte, arsa an sionnach glic. 'Ach, a Ghobnait, a stór, céard a tharla dhuitse? Tá do chluasa ar iarraidh. 'Mo chluasa? arsa Gobnait. 'Ar iarraidh? Breathnaigh san uisce, arsa Seáinín. Céard a fheiceann tú ann? Feicim mo chuid cleití boga agus mo mhuineál fada agus mo sciatháin bhána. Is fíor dhuit, arsa an sionnach glic, ach a bhfeiceann tú do chuid cluasa? Bhuel, ní fheiceann, arsa Gobnait, ach is gearr go bhfeicfidh. Phioc Gobnait dhá rós bhán-dhearga agus chuir sí ar a ceann iad. Ní cluasa iad sin, arsa Seáinín Sionnach. Ní rudaí boga bán-dearga iad na cluasa. Bíonn na cluasa láidir agus crua agus bíonn siad clúdaithe le fionnach. Ach meas tú céard a tharla do mo chluasa-sa, arsa Gobnait agus í beagán buartha. Ar bhain tú díot iad? arsa an sionnach glic. Á, caithfidh gur bhain, arsa Gobnait. A Sheáinín, arsa Gobnait, an dtiúrfaidh tú dhom do chluasa-sa ar iasacht? Ní thiúrfaidh mé, arsa Seáinín. Tá an dath mícheart orthu dhuitse. Is fíor dhuit, arsa Gobnait, agus rith sí léi nó gur bhuail sí le Conall Coinín. A Chonaill a chroí, arsa Gobnait, tá mo chluasa caillte agam. An dtiúrfaidh tú dhom do chluasasa ar iasacht? Ní thiúrfaidh mé, arsa Conall Coinín, tá mo chluasasa i bhfad rófhada dhuitse. Is fíor dhuit, arsa Gobnait, agus rith sí léi

Ansin chuala sí glór. Cluasa ar díol! Cluasa deasa bána ar díol! Éan aisteach a bhí ann le cleití geala air agus ribín deas, ba mhaith liom dhá chluais bhána más é do thoil é, a deir Gobnait leis. Seo leat chuig siopa na gcluas, arsa an t-éan aisteach. Tá péire cluas agam a bheas go hálainn ortsa. Ó, go hiontach, arsa Gobnait, agus í damhsa le háthas arís. Bhí sí chomh sásta sin. Níor thug Gobnait faoi deara go raibh fiacla géara ag an éan aisteach, agus ruball mór rua air. Ach thug Conal Coinín faoi deara é. Bhí sé beagán buartha. Ní bhíonn fiacla géara ag éan ná ruball mór rua ach an oiread, a dúirt sé leis féin. Ansin thuig sé an scéal. Ní éan é sin, ach sionnach atá gléasta suas mar éan. Seo linn, a chairde, a bhéic sé, Tá an sionnach glic sin ag iarraidh Gobnait Gé a ithe don dinnéar. Ar aghaidh leo go beo. Thug Seáinín Sionnach an Ghé bhocht isteach ina theach. Seas in aice na tine, a stór, a deir sé. Gheobhaidh mé péire álainn cluas chugat anois. Fhad is a bhí sí ag fanacht thosaigh Gobnait ag smaoineamh. Cloisim adhmad ag dó sa tine, a dúirt sí léi féin, agus cloisim an t-éan aisteach ag caint liom. A Éin, a chroí, arsa Gobnait, tá cluasa agam. Tá mé in ann gach rud a chloisteáil. Seafóid, arsa an sionnach glic. Fan socair ansin nóiméad. Ansin chuala Gobnait a cairde taobh amuigh. A Ghobnait, arsa Conal Coinín. An bhfuil tú istigh ansin? Tá muid tagtha, arsa Brídín Beach. An bhfuil tú istigh ansin, a Ghobnait? Thosaigh Gobnait ag damhsa le háthas arís. A Éin, a chroí, cloisim mo chairde taobh amuigh. Ní theastaíonn cluasa nua uaim, tá mo chluasa féin agam in áit éicint. Caithfidh mé imeacht anois. Slán! Slán an ea? arsa an sionnach glic. Ná bac le slán. Níl tusa ag imeacht in áit ar bith. Agus chuir sé glas ar an doras. A Sheáinín Sionnach, arsa Gobnait, agus faitíos uirthi, is tú atá ann. Sea a Ghobnait a stór, arsa an sionnach glic, is mé atá ann agus is orm atá an t-ocras. Ó, ná habair, arsa Gobnait agus faitíos mór uirthi, tá deireadh liom. Díreach ansin rinne Éabha Éinín poll sa bhalla. Isteach fríd an bpoll le Brídín Beach. Bzzzzzzzzzzzzz arsa Brídín. Lig do mo chara Gobnait a dúirt sí. Agus chuir sí cealg go srón Sheáinín. Lig an sionnach béic as. Bhí fearg ar Ghobnait anois. Rug sí ar chlóca Sheáinín agus cheangail sí an sionnach gránna glic leis. Tharraing Béibhinn Bó cic ar an doras. Bhí faitéas mór ar Sheáinín Sionnach anois. Amach an doras leis go beo! Rith Gobnait ina dhiaidh. Lean Brídín Beach iad, agus Conal Coinín, agus Béibhinn Bó. Rith an sionnach i bhfad i bhfad i gcéin. Níor tháinig sé ar ais ariamh arís níos mó. Thosaigh Gobnait agus a cairde ag damhnsa le háthas.